otu ihe ọjọọ okpukperechi nwa bekee mere n'ala Igbo bụ na o wepụrụ nka n'ala Igbo ndị Igbo so na agbụrụ na-eme nka na-akwa nka na-aka nka biko gee ntị n'Igbo mara mụ na gị na-abụ n'aka n'oge dịka ugbu a ọ dịkwa ihe anyị na-arụpụta ọ maka na anyị hapụrụ omenala nna anyị chi abọọla ihe m na-asụ Igbo ihe m ji na-asụ Igbo wụ la izu ka mma na nne ji na a ga-esi n'ụlọ mara mma pụọ la ama isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ la nka so na akara aka onye Igbo anyị ga-atọ okwu a ka ngwugwu ụgba mana tupu anyị atọ ya chi abọọla agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ anyị sị ndị ichie ndị nọ n'ezi nna m unu bịa ṅụrụ mmanya onye a kpọrọ akpọọ ibe ya anyị enweghị ọtụtụ okwu kama anyị sị unu mepe akpa uche anyị dịka ndị Igbo ka anyị nwee ezi nghọta na ezi akọ la uche zuru oke na ọ wụ site na omenala nna anyị ka anyị ga-eji wụrụ ihe ahụ Chineke sị na anyị ga-awụ n'ala nna anyị igbo mma mma nụ ekelere m ọha na eze ekelere m ndị chiri echi n'ala igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma kpakwa oji ọfọ sị ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị igbo la mma a sị m n'isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ la nka so na akara onye Igbo a sị m na a ga-atọ ya atọ ka ngwugwu ụgba ka anyị mara ihe dị ya n'ime ndị ichie unu bịa taa kwere uwe chi abọọla agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ anyị sị ọ maka ya mere Igbo a chọrọ ezi nghọta na akwara uche dị mma ka anyị wee tinye okwu a la ọrụ ka ọ wee mịa mkpụrụ n'ime anyị mgbe m bụ nwata n'ala Igbo ọ wụ na m pụta ahụ poster burial ana m ahụ 150 ndị 180 ndị 120 130 na-agba ya mana ihe mwute na oge dịka ugbu a la ị pụta n'ọtụtụ ama n'ala Igbo ndị 70 years aghọọla okenye ị pụta ọtụtụ ama n'ala Igbo ndị 60 years aghọọla okenye n'ọtụtụ ama dị n'ala Igbo ndị Igbo Chukwu ji nka gọzie site n'okike na-aka nka mgbe bụrụ gboo anyị ahapụ omenala nna anyị soro ụzọ nwa bekee nka adịkwaghị n'ala Igbo mgbe bụrụ gboo n'ala Igbo nwere ihe ndị Igbo menwuru ndị Igbo na-eme nka na-akwa nka ọ dịghị onye ọbụla m nọ n'ụwa a rụpụtara ihe na-enyere mmadụ aka ma ọ bụghị onye agwụ mara n'aka ọ dịghị otu ndị Igbo ga-esi rụpụta ihe a ga-eji nyere ụwa aka n'ọdịnihu ma ọ bụghị site n'omenala nna ha aha m bụ mkpachukwu ojiagbọ a na-akpọ m ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na ọma ahịa n'ime obodo nke chineke ebe m si wụ Abịa ọ na-eme mmanwụ ka nka ya lawa la Abịa a sị m na nka dị na akara onye igbo onye igbo so n'otu ndị agbụrụ chineke kere na ha ga na-anọ ọdụ n'ụwa mana ọ site na onye igbo hapụrụ ihe ahụ chineke nyere ya n'aka site n'okike sị ya mee n'ebe ahụ ọ bịara ụwa tụfuo ya na-eme nke si ezi bịa ndị igbo anaghị akwakwa nka ndị igbo anaghị eme nka ndị igbo anaghị aka nka onye igbo anaghị akakwa nka n'elu ala igbo ọkụkọ igbo anaghị akakwa nka na ala igbo ewu ndị igbo anaghị akakwa nka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị n'ala igbo anaghị akakwa ka o si aka naanị maka na onye Igbo jụrụ nke ahụ mara ya n'aka nke ahụ Chineke nyere ya n'aka sị ya were site n'okike ma ọ bụghị ma ndị Igbo laghachiri azụ na nke ahụ Chineke nyere ha site n'okike nke a Chineke kere nye ha fụchịa ya nye ha n'aka ọ gaghị adịrị Igbo la mma Ojiọfọ kelere Igbo ọ bụrụ na o nwere ihe ndị Igbo chọrọ ịrụpụta n'ọdịnihu nyere ụwa aka n'ihe otuto nke ala nna anyị anyị ga-alaghachi n'omenala nna anyị maka na Chineke onye Igbo dị n'ime omenala Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma ojiọfọ kelere igbo igbo mma mma nụ